Robáil banc. Tá Úna ar an bhfón le Máire. Tá lá saor ag Úna agus ba mhaith léi dul ag siopadóireacht sa chathair. Tá Úna agus Máire ag an stáisiún traenach i gContae Chill Dara. Tá siad ag ceannach dhá thicéad go dtí Baile Átha Cliath. Anois tá siad i lár na cathrach, ar Shráid Uí Chonaill. Tá an spuaic le feiceáil. Go tobann, feiceann siad robálaithe le gunnaí ag rith as banc, glaonn siad ar chúnamh. Tagann na Gardaí agus tosaíonn na robálaithe ag lámhach. Faoi dheireadh, tá siad gafa ag na poilíní. Gabhann an Garda buíochas leis na cailíní as a gcrógacht. Deir an breitheamh sa chúirt go bhfuil na fir ciontach. Lá Cluiche Rugbaí i Stade de France. Tá triúr buachaillí ag caint faoi chluiche rugbaí sa cheaintín scoile. Beidh cluiche idirnáisiúnta ar siúl i bPáras Dé Sathairn. Socraíonn siad ar dhul go dtí Páras lena fheiceáil. Tá siad ag an aerfort anois. Téann siad ann ar eitleán. Déanann siad camchuairt timpeall na cathrach. Is aoibhinn leo na hiontais a fheiceáil. Téann siad isteach i siopa spóirt. Ceannaíonn buachaill amháin liathróid. Ag leath ama tá Éire 3 agus tá an Fhrainc 12. Níl dealramh maith ar an scéal do na hÉireannaigh. Sa dara leath, tógann imreoir Éireannach an liathróid agus gan mhoill tá úd ag Éirinn. Ag deireadh an chluiche tá lúcháir ar na buachaillí. Mar tá Éire 21 agus tá an Fhrainc a 15. Tá an lá ag na hÉireannaigh. I mbliana beidh an scoil ag dul go dtí Conamara mar bheadh turas ar bith thar lear róchostasach. Anois tá siad ag campa eachtraíochta i gConamara. Tá teach amháin do na buachaillí agus teach eile do na cailíní. Téann siad ag rothaíocht, ag bádóireacht agus ag treodóireacht. Téann siad trasna abhann ach titeann buachaill bocht amháin isteach san uisce. Istoíche tagann na buachaillí agus na cailíní le chéile. Ligeann siad a scíth agus canann siad amhráin. Ag deireadh an turais, deir siad go raibh Conamara níos fearr ná Páras. Is fíor go bhfuil siad tuirseach anois. Ach bhí an craic go hiontach. Obair dheonach. Feiceann Liam agus Pól fógra i halla na scoile don Chlann Shíomóin. Ba mhaith leo triail a bhaint as cabhrú leo. Deir an príomhoide go mbeidh siad ag pacáil málaí san ollmhargadh áitiúil. Tá buachaillí lán sásta é sin a dhéanamh. Deir bainisteoir an tsiopa leo cad tá le déanamh acu. Níl cead acu airgead a iarraidh, caithfidh siad i gcónaí a bheith néata, béasach agus fáilteach. Cloiseann na custaiméirí ar an gcallaire go bhfuil daltaí ag bailiú airgead don Chlann Shíomóin. Iarrtar ar na custaiméirí a bheith fial. Feicimid na buachaillí ag cabhrú leis na custaiméirí. Tá na custaiméirí sásta. Tá an bainisteoir sásta freisin leis na buachaillí. Deir sé leo go mbeidh post páirtaimsire le fáil acu sa siopa am ar bith. Tugann an príomhoide €250 don bhean ón Chlann Shíomóin. Beidh an t-airgead an-úsáideach chun bia a cheannach agus seirbhísí a chur ar fáil do na daoine bochta. Ag toghadh scoláire na bliana. Tá toghchán scoláire na bliana ar siúl. Beidh ar na daltaí go léir vótáil a dhéanamh. Feicimid scuaine de dhaltaí ag caitheamh a vóta i mbosca vótála. San oifig ghinearálta, déanann beirt mhúinteoirí na vótaí a chomhaireamh. Fógraíonn an príomhoide an toradh os comhair na scoile. Tá na daltaí go léir i láthair. Is í Sandra Ní Cheallaigh scoláire na bliana. Faigheann Sandra an corn. Tá sé tuillte go maith aici. Gabhann an príomhoide comhghairdeas léi. Teip sa scrúdú tiomána. Tá Seán ag an ionad tástála. Tá scrúdú tiomána le déanamh aige inniu. Ádh mór! arsa Daid leis. Tagann an scrúdaitheoir amach agus cuireann sé cúpla ceist ar Sheán. Ansin suíonn siad isteach sa charr. Ar aghaidh linn! arsa an scrúdaitheoir. Feiceann Seán a chara ar an tsráid. Croitheann sé lámh léi. Go tobann agus gan coinne buaileann Seán isteach i gcúl cairr eile. Níl tiománaí an chairr eile róshásta agus níl an Garda sásta ach oiread. Deir an scrúdaitheoir nach bhfuil i Seán ach foghlaimeoir. Ar ais ag an ionad, deir an scrúdaitheoir le Seán gur theip air. Ach beidh seans eile aige. Beidh ar Sheán cleachtadh a dhéanamh idir an dá linn. Bua sa seó tallainne. Feiceann Seán, Eoghan agus Pól go mbeidh seó tallainne ar siúl ar ball. Beidh €1,000 ag dul don bhuaiteoir nó do na buaiteoirí. Tá suim ag na buachaillí sa cheol agus tá banna ceoil acu, An Criú Craiceáilte. Tá siad ag cleachtadh anois le trí mhí anuas. Tá cúpla rud beag le ceartú fós ach tá feabhas mór tagtha orthu. Tagann an oíche agus téann gach duine go dtí halla an phobail. Is iad an grúpa deiridh. Tosaíonn siad ag déanamh ceoil. Tá an bua ag an gcriú craiceáilte. Faigheann siad an chéad duais. Ceannaíonn siad cúpla rud i siopa ceoil. mar tá sladmhargadh ann. Cuireann siad an cuid eile den airgead sa bhanc. Bronntanas costasach. Tá breithlá ag Máire. Breithlá sona! arsa an teaghlach go léir. Faigheann Máire iPhone nua. Tá lúcháir uirthi. Bíonn sí ag glaoch ar a cairde uile agus ag caint leo gan stad. Bíonn sí ag caint mar gheall ar gach rud, cúrsaí siopadóireachta, scéalta faoina cairde, dioscóanna agus gach uile rud eile. Ar an dó lá dhéag de Mheitheamh faigheann Máire an bille. Tá uafás uirthi! €125 agus 35 cent. Tá Daid ar buile. Tá an bille dóchreidte ar fad. Rinne Máire an iomarca cainte ar an bhfón. Bíonn an téacsáil i bhfad níos saoire. I mí Lúnasa tá an bille i bhfad níos lú, €25. Tá ceacht foghlamtha ag Máire. Sláinte na nÓg, Seachtain na Sláinte Tá sé leathuair tar éis a deich. Tá an príomhoide ag caint ar an gcallaire leis an scoil. Fógraíonn sí Seachtain na Sláinte ar scoil. Beidh cluichí sacair ar siúl agus beidh ranganna aclaíochta sa halla spóirt. Beidh bia sláintiúil ar fáil sa cheaintín mar bíonn na daltaí ag ithe an iomarca den bhia gasta. Beidh siúlóidí urraithe eagraithe chun airgead a fháil le trealamh spóirt nua a cheannach don scoil. Deir an príomhoide leis na daltaí a gcroí a chur isteach in imeachtaí na seachtaine agus má tá ceisteanna acu is féidir leo labhairt le múinteoir. Gabhann an príomhoide buíochas le cách agus guíonn sí seachtain den scoth dóibh go léir. Samhradh iontach Tá Máire agus Úna díreach tar éis na scrúduithe a críochnú agus tá siad ag pleanáil an tsamhraidh anois. I dtosach báire, faigheann siad obair dóibh féin mar chailíní aimsire in óstán mór ag cóiriú na leapacha agus ag glanadh suas. Leis an airgead a thuilleann siad, téann siad go dtí an Róimh. Feiceann siad an Colosseum. Tá sé go hálainn. Imríonn siad peil agus buann siad an corn. Téann siad go dtí an phictiúrlann agus itheann siad grán rósta i mboscaí móra. Ansin déanann siad obair dheonach le Naomh Uinseann de Pól. Tugann siad bia timpeall na cathrach do na daoine ar na sráideanna. Sa deireadh, tá siad an-sásta. Bhí an samhradh ab fhearr riamh acu. Anois tá siad cheana ag tnúth go mór leis an samhradh seo chugainn.